Фӏыщӏэри щытхъури хуэфащэщ. Сыт хуэдэ ӏуэхущӏапӏэри ефӏэкӏуэнми елъытащ абы и унафэщӏым и мызакъуэу щылажьэхэм я ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм. Ди нобэрей нэтыныр зытеухуар, щапхъэ зытехыпхъэ, и лэжьыгъэм хуэпэжу бгъэдэт, илъэс куэд хъуауэ, Нарткъалэ сымаджэщым хирургыу щылажьэ Апщацэ ӏэуесщ. Ауес Альбертович мы сымаджэщым илъэс тӏощӏрэ ирэ хъуауэ щолажьэ а хирургие жыхуэтӏэ къудамэм и нэхъыщхьэу илъэс пщыкӏуплӏ хъуауэ щолажьэ. Щӏалэгъуалэр иригъэсащ лапароскопическэ операцие жыхуеӏэ мис апхуэдэ егъэкӏуэкӏыныгъэм. А лапароскопие жыхуэтӏэм сымаджэм декӏэ икъукӏэ тыншщ, псынщӏэ ӏейуэ зыфӏэувэжхьэ. Сымаджэщым куэдрэ щӏэлъкъым. И лэжьыгъэм теухуауэ сымаджэхэр арэзыщ, фӏы ӏейуэ щотхъухьэ, ӏэщабэ-ӏущабэу сымаджэхэм бгъэдэтщ. Ауес икъукӏэ цӏыхуфӏщ, гушыӏэ хэлъщ, гущӏэгъу хэлъщ. Щӏалэгъуалэм нэхъыжьу бгъэдэтщ, иригъэсэну хэтщ, сытым дей дэӏэпыкъунущ, зэи хьэуэ къыбжиӏэнукъым. Зыгуэркӏэ зы ӏуэху гуэр щхьэкӏэ убгъэдыхьэрэ, къыздэӏэпыкъу жыпӏэу щытмэ.

Еджапӏэр ехъулӏэныгъэкӏэ къиуха нэужь, и щӏэныгъэм хигъэхъуэну илъэс зыбжанэкӏэ ди къэралым и къалэшхуэхэм щылэжьащ. Иужькӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэзэжащ. Илъэс щэщӏым нэсауэ и гуащӏэр хилъхьэу мы сымаджэщым щылажьэ, Апщацэ ӏэуес зыхуэдгъэзащ, и лэжьэкӏэми щыгъуазэ зыщытщӏащ. Уи махуэ фӏыуэ ӏэуес! Дохутыр ӏэщӏагъэр, псом хуэмыдэу иджыпсту узэрылажьэр дауэ къыхэпха хъуа? ӏэщӏагъэр уэ адэ сызэреджэн зэрыщӏэздзэ лъандэрэ сыстуденту первый курсхэм сыщӏэсым щӏэдзауэ хирургие фӏэкӏа сыхуэмейуэ седжащ. Жэщ-махуэ имыӏэу абы дыщыӏащ студентым. Абы сыщыӏащ. Абы нэмыщӏ сытым еджапӏэр къэдухщ, абыми специальнэу зэзгъэщӏэну сэ сыщыӏащ Нижний Новгород. Илъэсрэ ныкъуэкӏэ Киров илъэсищкӏэ. Абыхэм ущеджауэ ара хьэмэ ущылэжьа? Абы сыщылэжьащ профессор Журавлев жери щыӏэ абы и гъусэу. Мыбыкӏэ Королев жери академик Королев Горькэм абы щыӏэу абы сыдэлэжьащ. Академик Королев абырэ Пиковский Давид Львович жери мис абыхэм садэлэжьащ. Дохутыр ӏэщӏагъэр къыхэпхыну ухуэзышар? Ди адэр медработникт, зубной врачу щытащ, арати дохутыр ӏэщӏагъэм. Итӏанэ абы нэмыщӏ Щоджэн Алёшэ жери щыӏэу щыта хирургыу. Пщӏэ иӏэу, нэмыс иӏэу арати, хирургыфӏым пщӏэ иӏэщ, нэмыс иӏэщ жери, арати хуэм-хуэмурэ сэри абы сыкӏуэн хуей хъуащ. Мы сымаджэщым укъэкӏуэн ипэкӏэ дэнэ ущылэжьа? Ара уэ сыдэу мы сыздэщыӏар: Киров, Горький, Нижний Новгород. Абы иужькӏэ сыкъэкӏуэжри с девяностого года январым сыкъэкӏуэжауэ абы лъандэрэ сыщыӏэщ. Дохутыр ӏэщӏагъэ къызэрыхэпхам ухущӏегъуэжа хьэмэрэ Уи ӏэщӏагъэм кърикӏуар плъэгъуащ уигу хэт. Зыгуэрым жиӏэукӏэ лэжьыгъэ гугъущ, къапщтэм. Гугъущ, мыдрей лэжьыгъэм хуэдэкъым. Къэралырзэ двадцать пять лет пенсием игъакӏуэкъым, по выслуге лет жиӏэу. Гугъущ. Операцэ пщӏырэ уекъурэ жьэжым тыншт, ауэ хъуӏым. Абы уегупсысурэ нэгъуэщӏ сымаджэ къогъуэлъ, ар хьэлъэмэ, абы уегупсысурэ аращи, нервым тесщ уегупсысурэ. Ауэ лэжьыгъэ дахэщ, лэжьыгъэфӏщ. Болъагъу операцэ пщӏэр. Операцэ пщӏа нэужь мэхъужри къотэджри мэкӏуэж. Аращи, уи гур хегъахъуэри, уи гур хэмыхъуу щытым улэжьэфынукъым, азарт хууиӏэн хуейщ, уеӏусэм псэ хэплъхьэу щытын хуей, угупсысэн хуей, акъыл тхылъым зэритым хуэдэу щыӏэжкъым, сыту уз, ар зихъуэжа, уегупсысын хуей. Зыту щӏалэгъуалэм нэхъ трагъэчыныхь. Современные методы обследования уи гупсысэр абыкӏэ дополнять ирипщӏыжынура, щӏалэгъуалэм иджыпсту жагъуэ зэрыхъунщи, нэхъ трагъэчыныхь а мис а обследованиехэм. Клиническое мышление жери щыӏэщи, ара укъэзымыгъэпцӏэну. Мы сымаджэщым и хирургие къудамэм иужьрей илъэсхэм лапароскопие ӏэмалыр куэду къыщагъэсэбэп. Апхуэдэу ахэр йолэжь лъатэм, зэзым, тхьэмщӏыгъум, кӏэтӏий нэфым. ӏэмэпсымэщӏэхэр, ӏэмалыщӏэхэр къежьащ цӏыхухэм уеӏэзэн. Ахэр дауэ къэвгъэсэбэпрэ сымаджэщым къудамэм? Къапщтэм щӏэкӏа ӏэмэпсымэр щӏэуэ щӏэр къежьауэ две тысячи восьмой год лъандэрэ диӏэщ. Иджырей зэманым а лапароскопиер зэреджэр, а зэгуумыгъэжу щӏыр операцэ зэрыщӏыр. Иджырей зэманым главный врач тетам Зэригъэпэщауэ нобэ тху диӏэщ апхуэдэу. Дролажьэхэр тыншщ, сымаджэхэм дежкӏэ тыншщ фӏыуэ. Етӏуанэ махуэм зыри бгъэкӏуэж хъунущ тыншу операцэ нэужьым. Нэхъыбэу ныбэкӏуэцӏ зэрелэжьэр. Абы къапщтэм зэзыр ӏудохыр. Лъатэр гъуанэ хъуа нэужь ар додыж. кӏэтӏий нэфыр ӏудохыр. Спаечная болезнь жери щыӏэщи, мис абы спайкэ зэпыдоупщӏ абыхьэмкӏэ. Щыӏэщ уз зиӏысыр зыхуэпхьыныр къыпхуэмыщӏу апхуэдэм дежьэ, абыкӏи доплъри, и лажьэр къыдогъуэтри абы теухуауэ ар операцэ дощӏ. Урысейм нэхъ больницэшхуэхэм щащӏ операцэхэр. ПДР жери щыӏэщ, лъатэри, зэзри, поджелудочная железари, кӏэтӏий псыгъуэри, псори зэпыбупщӏу, зэпыбдэжу ПДР зэреджэр дэж дощӏ. Мис ар хирургием и нэхъ гугъу дыдэу, и лъагапӏэ дыдэу къалъытэр мис аращ, а лъатэр зытар, лъатэр, кӏэтӏий псыгъуэр. Двенадцатиперстный кишкар, зэзыр, протокыр, боупщӏ, а къомыр зэпыбодэжри, ар куэдым яхуэщӏӏым. Илъэсым къриубыдэу операцэ дапщэ псалъэм папщӏэ фщӏыр? Илъэсым къриубыдэу зэз къудейуэ, зэзым и закъуэ ӏутхыу щитӏрэ плӏыщӏрэ, щитӏрэ щэщӏрэ операцэ дощӏ. Зэзым и закъуэ икӏэ ди нэфӏу ар зэрыӏутхыр зыщыплӏ зытӏущ нэхъ мысту къыщытӏэмыщӏа адрей зэрыщыту ари лапароскопие зэрытщӏэр грыжэ паховый грыжа жери щахэ ну грыжэр ари аращ лапароскопическэ зэрытщӏэр щӏалэгъуалэм деӏусэӏым сыт щхьа жыпӏущтымчӏэ сеткэ зэран хуэхъуну тхылъым итщи абы теухуауэ щӏалэгъуалэм щӏым ауэ тӏэкӏу нэхъ ныбжь зиӏэхэр щэщӏрэ тху И гушы операцэр лапароскопическэ зэрыпщӏэр грыжэр. ӏэмалыщӏэ къежьахэм урилажьэу зебгъэсэным и мызакъуэу, къыбдэлажьэ ныбжьыщӏэхэр абы щыгъуазэ пщӏыныр, ахэм чэнджэщэгъу нэс уахуэхъуныр, узыхащӏыкӏыныр куэд и уасэщ.

Сымаджэ арэзы зэрытщӏыным, и узыфэр зэрыдгъэхъужыным нэхъ къыддэӏэпыкъур Василий Петрович. Медицинэм зеубгъур, и пӏэм итӏым, абы щыгъуазэу молодой специалистхэр абы хурагъаджэ сытри, мыкӏэ къэкӏуэжа нэужькӏэ къыщыгурымыӏуэм щихуэм деж, апхуэдэм деж ди заведующэр къыддоӏэпыкъур, дегъэлъагъур. Нэхъыфӏ зэрыхъунумкӏэ нэхъ къыдбгъэдилъхьэу щытщ. Абы къинэмыщӏ жысӏэну сызыхуейращ, ди нэхъыжьу Ауес Альбертович икъукӏэ упсэу жысӏэну сыхуейщ. Игъащӏэм цӏыху къелъэӏуам мыкӏэ коллектив ирехъу, сымаджэ ирехъу, сэбэп хуэхъуным иужь иту фӏэкӏа нэхъыфӏ зэрыхъун, сымаджэм и узыфэр нэхъ щхьэщытхын. дыжьхуэ абы дыхущӏигъэкъуу дыкъигъэхъу. Гъащӏэ ӏуэхукӏэ сыткӏи ирехъу зэи хьэуэ жиӏэӏым, къыддоӏэпыкъур. Иджы жысӏэну сыхуейт, илъэс куэдкӏэ дэ абы и жьауэ дэ дыщӏэту мы коллективыр къэттӏэтыну, сымаджэм сэбэпу дыхуэхъуу дылэжьэн хуэхъукӏэ. Ауесрэ уэрэ илъэс дапщэ хъуауэ фызэдэлажьэрэ? Сыт и лэжьыгъэм теухуауэ къыджепӏэфынур? Сэ хирургическэ отделением илъэс тӏощӏ хъуауэ сыщолажьэ. Отделением ди унафэщӏу ӏэпщацэ Ауес жиӏэри, абы и жыӏэм дыщӏэту жиӏэр дгъэзащӏэу илъэс куэд щӏауэ дызэдолажьэ. Сымаджэхэм зэрылъэкӏкӏэ нэхъ ӏэщабэӏущабэу дызэрыбгъэдэтыным, ар къыбжиӏэу сытым дежи ди ущиякӏуэу щытщ. Дэри сымаджэхэр арэзы тщӏынумэ, абы дыхущӏэкъуу дыдолажьэ, жыӏэм дыщӏэту. Лэжьыгъэм упщӏэ дыщиӏэм де и чэнджэщми дыщӏодэӏукӏыр икӏи догъэзащӏэ, чэнджэщ пэжыр къыдитыфу щытщ сытым дежи. Илъэс куэд щӏауэ лэжьыгъэм хуэпэжу щытщ, ӏэщӏагъэ зэзыгъэгъуэтыну къакӏуэ цӏыкӏухэр игъэсэну, абыхэм ущие яритыну сытым дежи къыбгъэдэтщ. Ди нобэрей псалъэгъум къызэрилъытэмкӏэ, лэжьыгъэм уи гур хегъахъуэ, кърикӏуар щыплъагъум, узэӏэза цӏыхухэр узыншэ хъужарэ арэзыуэ псалъэ гуапэ къыщыпхужаӏэм деж. ӏейуэ гурыхьхэщ, ӏейуэ внимательнэхэщ, гулъытэ яӏэщ къоплъынкӏи, псэлъэнкӏи, къапщтэмэ, ӏэпщацэ ӏэуес иӏыгъыуращ, мыр нэхъыщхьэуращи, Къыщӏыхьа нэужькӏэ гуакӏуэу къытщхьэщохьэ, гуакӏуэу къыдоплъ, жэуап къыдет деупщӏамэ. Гулъыти къытхуещӏ, зейуи къытщӏоупщӏэ, сэ сщӏэрэ, дапхуэдэу нэху укъекӏар нобэ къоузэ, джабэ къоуза, жиӏэу апхуэдэщ, къыщӏыхьа иужькӏэ. Илъэсий хъуауэ сыкъокӏуэ, илъэсым зэ тӏо сыкъокӏуэ, дохутырхэм сахуэарэзыщ. Къызахьэлӏапхъэр къыдахьэлӏэ, къабзэлъабзэу дыщӏагъэсщ. Пщэдджыжьи пщыхьэщхьи къакӏухь, къыдоплъ дызэрыхъуар, дызэрыхъунур. Яхузэфӏэкӏыр къытхуащӏэ. Алыхьым фӏыгъуэу щыӏэр къахуищӏэ, дахуэарэзыщ я лэжьыгъэкӏэ. Цӏыхум уадэлэжьэныр, ахэм я узыншагъэм уеӏэзэныр дауикӏ гугъущ. А ӏэщӏагъэр къыхэзыхахэм хуэпэжу бгъэдэтын папщӏэ сыт хуэдэ хьэл-щэнхэр яхэлъын хуейуэ къэплъытэрэ? Сымаджэр зэштегъэууэ къызэрымыкӏуэр ящӏэн хуей больницэм. ӏэмалыншэу, гузавэу щӏа, Алыхьым къыщынэмыщӏа уи де къакӏуэу аращ. Мыдэу щыкӏуакӏэщӏэ, сымаджэр тэмакъ кӏэщӏщ, сымаджэр къэгубжьынущ, сымаджэм мыхъумыщӏэ псалъи бжынщ, ауэ абы къэмыщӏ-нэмыщӏа къыбжиӏэми, къумыгъанэу гурэ псэкӏэ етауэ улэжьэн хуей, гурэ псэкӏэ етауэ умылажьэм, сымаджэм сэбэп хуэхъуфыну, плъэкӏыр хуэщӏэн хуей, ар кӏэлъым жиӏакъыщ. Еджэн хуейщ, еджэн хуейщ, Ленин жиӏащи, дапхуэдэу ямыдэми, уемыджауэ зыри пщӏэнукъым. Операцэ щыпщӏыным дей пщӏынур зиӏысыр умыщӏэу дауэ зэрыпщӏынур. Иджысту дыстудентщ жари, тӏэкӏу загъэлӏу дэтщ, ауэ хъунукъым. Еджэн хуейр зэрылэжьэнхэр зэи ящымыгъупщэну хуейр. Псо къэуханур зэрылэжьэнур. Нобэ илъэс дапщэ сыхъуами, сылажьэми илъэс зэ, тӏэу, Москвати, Санкт-Петербургти, Ростовти сокӏуэ сэ, ныбжь зэриӏэм уэту. Щӏалэгъуалэм ӏэмал яӏэкъым мыкӏуэнкӏэ. Къэуха нэужь сэ интернатурэ жери щыӏэщ, тӏэкӏу яхъуэжауэ жаӏэ ординатурэ. Абыхэр къамыухауэ, интернатурэр, ординатурэр къэмыухауэ улажьэ хъунукъым. Хирургыр хирург щыхъур хэкъузауэ, жэщ махуэ имыӏэу илъэсипщӏ мылэжьауэ щӏэ итӏанэ зыгуэр къыхэкӏыурэ и ӏэбэным, и мышлением гуэр гурыӏуэу ящӏа хъумэ, етӏуанэ махуэ, етӏуанэ илъэсипщӏ дэкӏмэ, хирургыр Абдзыщ. Зы илъэсым зэ нэхъ мыхъуми еджакӏуэ кӏуэн хуейщ центрхэм. Сыт щхьэ жыпӏэу щытым щӏэ, илъэс къэс зыгуэр къыхохьэ. Зыгуэр къыхохьэ. Ар зэраӏэ мис мы а лапароскоп пегъуумын жиӏэр тыншу сытри дощӏ. Ар пщӏэн щхьэ, абы укӏуэн хуейщ, абы уагъэлъагъу зэрыпщӏынур, зэрыхъунур урагъаджэ, теоретически, практически всё показывает, уагъэлъагъу. Тыншщ, пщӏэн хуейщ, пщӏэм тыншщ щӏэ. Дохутырхэм я лэжьыгъэм зэман куэд еубыд. Унагъуэм ар зэран хуэмыхъуу дауэ здепхьэкӏыфрэ? Абы щхьэ къапщтэу щытым щӏэ гугъущ. Больницэм уэ ущыӏэн хуейщ. Хирургыр пщӏэ щиӏэм деж хищӏыкӏыу щытым щӏэ, постоянно больницэм щыӏэнущ. Больницэм ущыӏэу щытым щӏэ, ар гугъущ. Япэм дей къапщтэмэ, хъарзынэ хуэдэщ, ауэ щӏэ иужьым уи щхьэгъусэм унагъуэмкӏэ гугъу йохь. Сабийхэм укъалъагъукъым. Зыщыбгъэпсэхухэм дей зэрыхъукӏэ уи бынхэм я зэманым къыхахыркъым. Иджысту нэхъ нэхъ сыхуозэ, ар нэхъ солъагъу, арау япэ ам щыгъуэ жэщым сыкӏуэжт, пщэдджыжьым жьыу сыкъыдэкӏыу щыта, дахэ-дахэу сымылъагъуу. Ауэду щытащ, ауэ иджы унагъуэр хъарзынэщ, фӏыщ, ауэ унагъуэр упӏын щхьэ щӏэ, фӏыуэ улэжьэн хуейщ, фӏыуэ уеджэн хуейщ. Япэ ибгъэувэр лэжьыгъэра? Лэжьыгъэр япэ игъэщын хуей. Сэ собж апхуэдэу. Куэдми зыкъадэнукъым ар, дауэ унагъуэр къэбгъэну жаӏэу, ауэ щӏэ унагъуэр щыунагъуэжыр лэжьыгъэ узиӏэм дей. Уи лэжьыгъэм фӏыуэ хэпщӏыкӏыу урилажьэ. Уи бынхэм зэман щадэбгъакӏуэм деж сытым хуэбущиину, сытым хуэбгъэсэну, хабзэм щыщу сыт яхэплъхьэну ухэт? Хабзэм теухуауэ адыгэ хабзэ дэгум ар нэхъыфӏ дунейм теткъым, пщӏэ щӏы, пщӏэ бгъуэтыжын зытезгъэтыр аращ унагъуэр. Ауес, уи бынхэм дохутыр ӏэщӏагъэ къыхэзыха яхэт? Фи нэмыс лъагэ ухъуи, щӏалэрэ зы хъыджэбзрэ сиӏэщи, си лъэныкъуэкӏэ къэкӏуакъым, ауэ медфакыр къэухащ, тӏури стоматологщ. Цӏыхум ядэлэжьэн, цӏыхум хуэлэжьэн, цӏыхум узыншагъэм яӏэзэн ӏэщӏагъэ къыхэзых ныбжьыщӏэхэм сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъэзэн? Япэ дыдэ адэ-анэм жаӏэ, Мыбы ухуеджэн хуейщ жыхуаӏэр пцӏыщ. Зыхуей, и ӏэр зыхуэкӏуэр, и ӏэщӏагъэр зыхуэкӏуэр, и щхьэр зыхуэкӏуэра зыхуегъэджэн хуейр быныр? Сыт ирехъу? Необязательнэ университетыр къиухыну, училище, техникум, и ӏэщӏагъэу, и акъыл зыпэлъэщыращ. Ауэ ди зэманым апхуэдэу щыткъым, псори образование, высшее образование жаӏэ, ауэ нэхъыбэм образованиератыр пхъуантэм далъхьэж. И акъыл, и щхьэр зыхуэкӏуэр и ӏэ зыхуэкӏуэм хуегъэджэн хуей. Мис мы дохутыр ӏэщӏагъэр къыхэзыххэм деж щэ-тӏэ, сыт хуэдэ хьэл яхэлъын хуейуэ къэплъытэрэ? Щабэу щытын хуей, цӏыхуи фӏыуэ лъагъун хуей. Япэ дыдэ цӏыхуи фӏыуэ лъагъун хуейщ, щабэу щытын хуейщ, еджэн, еджэн, еджэн, емыджауэ зыри хъунукъым. Пщӏэн хуейщ, акъыл уиӏэн хуейщ, сымаджэм бгъэдэту зыхуей хуэбгъэзэн щхьэкӏэ. Ахъумэ щэ хъурейуэ къэбжыхькӏэ ар пцӏыщ. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, абы къуэш иӏэщ, шыпхъу иӏэщ, благъэ иӏэщ, уи щхьэм елъытын хуей. Уи щхьэм елъыти, сымаджэм сыт хуейми ещӏэ. Ауес и псалъэхэм къызэрыхэщымкӏэ, абы гулъытэ куэд хуещӏ еджэным, щӏэныгъэр хэгъэхъуэным. Дохутырыр, псом хуэмыдэу хирургыр ӏэзэу лэжьэфын щхьэкӏэ, зэпымычу и ӏэщӏагъэм хигъэхъуэным хущӏэкъун хуейщ, жеӏэ абы. И унагъуэм, и къуэрылъху цӏыкӏухэм щытепсэлъыхьым деж, абы и гур зэрыхэхъуэр нэрылъагъущ.